kɔti yɛlɛn yɔrɔ de yira kuwa ya kɔti yɛlɛn yɔrɔ yɔrɔ min b'a la ni i kan ka kɔntine ni pano eh, ni vitɛsi jiginnen ye kuwa sadi a bɛ kɔti yɛlɛn yɔrɔ yira yɔrɔ min na i kan ka vitɛsi dimine falso

sira kurubo yɔrɔw yira kurubo yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni fɔlɔ ni o bɛ i kini bolo fɛ sadi n'i y'a kalan faransɛ la i b'a faamuya ka ɲɛ an ka kalan faransɛ la le panneau représenté annonce une succession de virages dangereux dont la première est à droite donc ale bɛ fɛ k'a fɔ yan ko sadi kurubɔ yɔrɔ fila de don kuwa fɔlɔ b'i numan eh, kini fɛ è falso paseke kelen de don peut-être an bɛna se o fila nin ma tagali ɲɛfɛ il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità incrociando un altro veicolo a ko ko nin pano nin ko a b'a ɲini i fɛ i ka dɔ b'i ka vitesse la n'i ni bolimafɛntigi wɛrɛ bɛ kunbɛn è vero

eh, pano dɔ sigi dugu ma kuwa pano a jamanjan don kuwa i y'a ye rouge b'a kan ni jɛman kuwa pour que k'a yira ko sira in tɛ bɔ baarakɛlaw b'o ɲɔgɔnna min sigi kuwa donc a ko ko ni o sigilen don sira kan ko i bɛ se ka tɛmɛ kuwa ko n'o sigilen don o sigilen don tɛrɛn tɛmɛsira kan

deux sens ye kuwa dɔ bɛ taa epi dɔ bɛ segin kuwa k'i ka kan ka boli sira kinifɛ kote fɛ k'i ka kan k'i magara sira eh, kinifɛ kote la dɔɔnin kuwa è vero paske nin na n'i bɛ ka boli i ka n'i ni mɔgɔ bɛ kunbɛn i ka visibilité réduilen don donc c'est mieux i k'i mabɔ sira camancɛ la nin yɔrɔ la kuwa quindi vero

Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con banchina pericolosa. A ko ko nin bɛ sira yɔrɔ yira min bɛ yen nɔ ni banchina nin n'a danger ka bon banchina ye sira kɛrɛfɛ kote de ye kuwa sira kɛrɛfɛ ka damina trait min bɛ sira kini fɛ trait min bɛ ka taa sira kini fɛ yɔrɔ la sira laban yɔrɔ la trait jɔlen min bɛ o kɔfɛ yɔrɔ de ye banchina ye donc ko a b'a yira ko o cannen don kuwa vero il segnale raffigurato indica di disporsi su due file no a ko ko nin b'a yira ko i ka kan ka i tila ka taga sira eh, fan fila bɛɛ fɛ kuwa a y'a fɔ ten o cogo la kuwa eh, a bɛ mɔgɔ layɛlɛ mɛ a y'a fɔ ten nɔ donc ko a b'a ɲini i fɛ i k'i fila kuwa ya sadi i ka fila i ka fara ka taga sira kote sira fila bɛɛ fɛ kuwa komi n'a fɔ ni sira kɛra fila ye i ka fara ka taa fila bɛɛ fɛ falso

Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di caduta di massa da destra. Donc a ko ko nin pano ni ko a bɛ kaba bili quoi ka bɔ kulu kan ya kaba bili ka bɔ kulu kan i kini bolo fɛ ko a bɛ o de yira è vero

da sinistra donc a ko ko ni k'a bɛ confluenza de yira komi n'i taara an ka pano tɛmɛnenw na an kumana mun de ye confluenza ye eh, nin tɛ confluenza yira è falso il segnale raffigurato preannuncia l'incrocio con una linea tranviaria donc a ko ko nin b'a yira ko a bɛ ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ de yira yɔrɔ min bɛ yen ni i ni taramu sira de bɛ kunbɛn quoi ya è falso

donc ko a bɛ o o indiquer effectivement nin b'o yira parce que sira bɛ taa laban ji bɛ yɔrɔ min na donc k'i tension sɔnna i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ ji kɔnɔ quindi è vero Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di corsie reversibili. Donc a ko ko nin pano nin ko a b'a yira k'a fɔ ko corsie reversibili b'i ɲɛfɛ komi n'a fɔ an ka video tɛmɛnenw fɛnɛ na an y'o fɔ corsie reversibili mun de don eh, voie de don voie minnu bɛ yen nɔ réversible voie de don mun bɛ n'u bɛ to ka verser quoi c'est à dire voie tɔgɔ ninnu u bɛ taa u bɛ segin quoi ni i ka i bɛ ka boli voie min fɛ ni a kɛra jaune ye a bɛ flèche bila ka taa côté min na i kan k'i déplacer ka taga parce que mɔgɔ wɛrɛ bɛ na o voie fɛ donc o voie in b'o de ye quoi a ko ko nin panneau in b'o o de yira è falso Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità

ko eh, a b'i bali quoi ya a b'i bali ka bɔ eh, dépassement ma sira yɛlɛnyɔrɔ la quoi ko n'a y'a sɔrɔ sira ye voie fila ye quoi voie fila dɔrɔn don et puis sens ninnu bɛ taa u bɛ segin quoi voie fila don et puis voie ninnu u bɛ taa ka u bɛ taa ka segin ça veut dire que sens unique tɛ quoi i ni bolima wɛrɛ fɛn wɛrɛ tigi bɛ se ka kunbɛn donc ko ni o cas de don k'i balilen don ka dépassement kɛ quoi è vero

voilà a banna yan nɔ demandew bɛɛ filɛ nin ye voilà ni ala sɔnna ma an b'a essayer ka tila ka na ni eh, quiz wɔɔrɔ ye quoi parce que an ka laɲini ye ka quiz kɛ ka caya parce que pour que i ka bɔ demandew bɛɛ kan